Bhuel, tá sárobair á dhéanamh ag an gcomhlacht drámaíochta Gaeilge Fíbín chun aisteoirí, scríbhneoirí agus stiúrthóirí óga a chur chun cinn trí sárscoil drámaíochta a chur ar bun in Indreabhán. Tháinig scata déagóirí le chéile le linn an tsamhraidh ar feadh coicíse chun dráma úr a chruthú agus a léiriú faoi stiúir Paul Mercier agus bhuaileas isteach chun aithne a chur ar an nglúin úr aisteoirí a bhí páirteach ann. Mhichíl, cad tá i gceist leis an sárscoil seo atá ag eagrú ag Fíbín? Bhuel, roinnt blianta ó shin, is cuimhneach liom sular rinne muid Aifric, bhí cineál ceardlann ann do na haisteoirí go gcuirfeadh siad aithne ar a chéile. Agus bhí sé i gcónaí ar intinn agam thíocht ar ais go dtí é am eicínt. Bhí thart ar chúig chéad duine ar fad isteach ar na trialacha. Agus dáiríre, bhí orainn fiche is a cúig a phiocadh amach as an gcúig chéad sin. Taispeánann sé an éileamh atá ann ach, agus rud amháin eile, go bhfuil talent cuimseach i nGaeilge, go háirithe le daoine óga, ar fud na tíre. Is cúrsa faoi leith atá ann because tá gasúir anseo as na Gaeltachtaí agus as an nGalltacht agus dáiríre rud a dhéananns muid ná tugann muid pobal na Gaeilge le chéile. Bhuel, an léiriú seo a fheicfeas muid inniu, conas mar a tháinig sé seo le chéile? An raibh lámh ag na ag na déagóirí féin sa dráma? Ah, bhí agus agus ar ndóigh bhí faoi stiúir Paul Mercier agus Gráinne Bleasdale. Ach you know tagann go leor den fuinneamh ó na gasúir agus rinne siad an-sciobtha é, níl ach coicís caite acu le chéile agus tá toradh an lá seo uair a chloig. Trína táimid ar tí an seó a fheiscint beidh lucht féachana beo ann. Inis dom faoin seó seo, Plainéad X. Is cosúil leis an Truman Show, táimid stuck sa stiúideo is ní féidir linn fáil amach agus is cineál príosún é really agus tuigeann beirt go bhfuil muid i bpríosún agus tá siad ag iarraidh like, an scéal a scaipeadh. Táimid anseo in Studio Solas agus eh, tá an dráma seo beidh sé ag gluaiseacht nach ea? Sea, is cineál stíl dráma promenade atá ann. Tá muid ag bogadh ó radharc amháin go radharc eile agus an lucht féachana ag tíocht leis na haisteoirí an t-am ar fad go dtí na radharcanna difriúla. An rud atá ann ná cineál fuinneog isteach i saol aisteoirí óga agus iad ag réiteach don aisteoireacht stáitse agus aisteoireacht teilifíse agus rudaí mar sin. Colm Ó Néill, tá sibh tar éis a bheith sáite go domhain i saol na haisteoireachta le coicís anuas anseo. Ar scanraigh sé thú nó an bhfuil tú meallta chuig an gcineál saoil sin? Tá mé meallta tar éis an taispeántais ag an deireadh mar cuireann sé sin an clabhsúr leis agus is sin an buaicphointe atá ann agus nuair atá tú ag déanamh an taispeántais os comhair na daoine seo go léir, tugann sé an buzz sin duit agus is é sin an píosa is fearr. Ag breathnú chun tosaigh, a Mhichíl, ar dhrámaíocht na Gaeilge, bhfuil síolta á gcur anso, an bhfuil? Tá súil agam go bhfuil, agus síolta an-láidir. Bhuel, sea, ní aontaím riamh nach bhfuil an tallann ann. Tá an t-uafás ann, ach caithfidh muid structúr a chur leis, agus rud eicínt a thabhairt dhób chun an tallann sin a fhás agus a neartú. Ach cad tá mar aidhm ag Fíbín, nó cad ba mhaith libh a bhaint amach le Sárscoileanna den tsórt seo? Rud a thaitneodh liomsa ná cúpla ceann de na cúrsaí seo i bhfad. agus ansin an bhliain ina dhiaidh go bpiocfaí amach, b'fhéidir, an grúpa is fearr agus dráma gairmiúil a dhéanamh. Bhí sé i gceist agam, b'fhéidir, breathnú ó thaobh scríbhneoirí. Bheadh sé go deas, b'fhéidir, ceardlann a dhéanamh leoobsan chomh maith agus ag deireadh an phróisis go mbeadh daoine óga ag scríobh dhóibh féin agus go mbeadh cineál léiriú gairmiúil ag teacht as. Bhí carachtair agatsa lasmuigh a bhí ag impí ar dhaoine deis aisteoireachta a thabhairt dóibh siúd. Ar thaispeáin dóibh go bhfuil mé i bhfad níos doimhne ná an carachtar a bhí ann. Taispeáin dom an réimse atá agat mar seo. Féadaim brón a dhéanamh. Féadaim scanradh a dhéanamh. Féadaim fearg! Na rudaí sin go léir. Tá siad go léir agam so le do thoil TG4 tabhair post dom.